Nkhani yomwe siikuchoka mkamwakamwa mwa anthu ndiyokhudzana ndi a Chimwendo Banda kuti no zikuonekatu kuti no akuthawa sakufuna akakhale ku Maula nde basitu kubisala mchipatala chani nde mmasamba a mchezomu mmagulu osiyanasiyana mmapeji osiyanasiyana anthutu akuchezerana nkhani imeneyo ndikumagawananso chithunzi china chomwe changotrendansotu leroli kumuonetsa iyeyo ali mchipatala Chili kuti chithunzi chimenecho sharp sharp chimene mukuchiona pa screen panupo ndipo chikuonetsatu iyeyo pamenepo ayi ali pa bed ndithu kutsamira pillow za serious mpakana nde kuti payenda tijeni ma pipe ama drip aja kudzayenda pa mphunopa ee Ayi, kuonatu kuti munthuyu akuoneka kuti wadwalika uyu, kuona ndithudi kuti ee ali mu ululutu mkulu ameneyi. Maso kumayetu kuti ayi, mundimvere chisoni anthu inu, munthu inetu sindikumva bwinotu yayi. Simungapange reverse chiganizo chanu? Ayi ndithudi. Ee, ena kumakamba ichi kodi ndi chithunzi choona, kwachuluka ma AI ngati mwatsatira bwinobwino. Kwachuluka kwambiri anthu akumatenga zithunzi za munthu basi ndikukamupatsa AI, AI apeze kuti achijudule nkuchipanga zimene iwowo akufuna, pena kumaonetsano munthu uja akuthawa ngati Chimwendo Banda apolisi akumthamangitsa, kwachulukanso zimenezi kunjaku, zomwenso zikumatrenda kwambiri, nde zimangofunika to be very very careful, kumasamala kwambiri kuti no kodi no zoona ndi ziti nanga zabodza ndi ziti, koma chithunzichi chikudzaoneka ngati cha AI we are not sure komano. Aaa ndikukaika ngati chili chithunzi chako. Komabe timangofuna kukamba zonena kuti anthu akuchezerana m'masamba a mchezomu. Nde chithunzi chimenechichi makamaka screenshot imeneyi, pamwambapo analemba zonena kuti, akuti anzathu matenda anu adzukako bwanji? funsotu limenelo ndikhulupirira kuti likupitano kwa anthu aku kongelesi pati akuti anzathu matenda anu adzukako bwanji nde mmusimu makamaka comment imene yani inapangidwa highlighted yosangalatsa kwambiri amene anali Fyness Makawa akuti anangoseka akuti kuopa ku selo Eeh apitilizabe kuseka pena pati akuopatu ku selo mkulu ameneyi nchifukwa chake apezeka zonena zokhala mchipatala. Komabe mmene takambira chithunzichi nkutheka kukhala cha AI kapena mwinanso nchoona ife kumapezeka tikupeleka wrong judgement eti? Komano pamapeto pa zonse, chithunzichi kaya ncha AI kaya si cha AI koma pali nkhani apa, makamaka po comment imene waipereka no Fyness Makawa. Comment imeneyi kuti akuthawa ku selo? Eee akuthawa ku selo ndi zoona tinabwetsa nkhani dzulo yofotokoza kunena kuti a Chimwendo Banda ali mchipatala mwaiona eti zoti apita ku ujeni iwo sangapange movement singachitike kuchoka ku chipatala kukafika ku ku police kwanu ku Maula prison ife osadziwa sizingatheke. Chifukwa chonena kuti no, nkhani iyi pali anthu ochuluka kwambiri amene akuitsatira, anthu ochuluka kwambiri. Nde kuti movement ina iliyonse zizikhala zikutuluka. Mwaiona? Nde ngati sitinamve china chilichonse, meaning kunoti anakalibe m'chipatala. Apanga chani m'chipatala? Sikugwira iyayi. Apanga chani m'chipatala? Akuthawadi kuti no. Osatinso ku selo iyayi, akuthawa ku ndende fukwa iwowa apitatu ku maulatu. Iwowa apita ku maula. Nde akuthawa kuti no asapite kuti? Kumenekoko. akumapezeko zoti akusewerano game yonena kuti akhale mzipatala muja nde kuti kaya ndi mawiki kaya ndi angati nthawi yayitali atayire kumene kuja mmalo monena kuti akapezeke kutani ku ndende ndiye kuti pamenepo mukhoza kumenya ma comparison kunena kuti ndende kumaula ndi kuchipatala kumene kuliko better ndi kuti muona kuti kuchipatala kuli better than ku ndende chifukwa choti ku ndende kujaku umakhala uli limited pamene kuchipatala kuja ukhoza even kuyenda kuziongolako miyendo chani kumene kujaku ma beddings ake akhoza kukhala abwino ma cushion abwino zimapiro zabwino za kuchipatala eh, ni- sitinganene kuti ndi 100% zabwino koma kuzifananiza ndi za ku ndende bolansoni zakuchipatala chifukwa kumene kuja kumakhala nde kuti no ukazichapa akazichape chani zikhale zili clean mwaona zinthu ngati zimenezozo nde kuchipatala bolankoni kusiyana ndi kundende and another china chimene tinganene chonena kuti no kuchipatala kuja kuli bolankoni nkonena kuti nde kuti no anthu azikawabwetsera chakudya kuchokera kunyumba kwawo mwaona azidya sa sangamadye menu yakuchipatala zosatheka munthu ngati uyuyu Aaa ameneyi ndiye kuti akazi ake amphikire zabwino, amkazingirire zabwino zabwino, ampititsire kumeneko. Anthu ena ndi ena azipa ampititsire kumeneko. Ndiye kuti moyo wake ukungokhalabe chimodzimodzi, palibe chimene chasinthapo choti cholakwika ayi. Akungokhala basi mmene alili, sakuzunzika ayi. Plus ndiye kuti kuti mukafufuzenso mwina ukamuyezenso mukapeza zonena kuti ah munthu uyutu kukhala ngatitu wayamba kupezako bwino. Koma sinanga m'thupimu ululuwutu sumatha kuuyeza kuti ukuyenda apa ululu, mwaona? Nde akhoza kumangoti, ah, inetu ndikumvako ululu, ndikuti akamva kabe chani, ndikufunikirabe thandizotu. Atakambirananso ndi ma doctor aja kunena kuti, ah, muonesese zonena kuti mwandipanga cover kunoku ndikamakamba zoti ndili mu ululu. Musapitirizebe kundipatsa zimankhwala koma mungoziwa zonena kuti kaya muzingoika kaya ka drip ka madzi zimathekatu zimenezo amangoyika drip ya madzi okhaokha ndithu madzi osatinso kuti chani iyayi eh, momwe akuyikiremo kapena mankhwala ena madzi basi ndi zimakhala zabwinobwino ndiye kuti munthu azikhala kulandira madzi ngati mmene umakhalira munthu ukamamwa madzi mwayiona ndiye zikhoza kuthekanso choncho ino simudziwa muzingoona kuti ah, drip iyo ikuoneka transparent itu koma nde kuti no liquid imeneyo ndiye kuti ndi mankhwala Munthu ali chani? Admit, admit pamene kumene kuja mwina sakumakhala pansi kumenya nkhani ndi azinzake amene akumuyendera kumene kuja zinkhani nkhani nkhani kucheza kucheza next day kucheza kucheza the following day akazi ake abwere asekesane kumeneko acheze cheze kupezeka zoti munthu woti akapezeke kundende akubisala mchipatala pokamba iyayi chi chimwendo wapangidwa admitted admitted kuti iyayi akuthawa ku selo ndi zimene amayankhula uyuyu uyu finest banda Ah, kodi ndi finest banda mm -mm, kuti finest ka majawa ya finest akukamba zoona kunena kuti iyayi mkulu ameneyi nzothekatu kuti no uyuyu akuthawa ndithu ku selo akuthawa ndithu ku maula nchifukwa timakamba dzulo kunena kuti inu kuchipatala uko tapangani zolongosoka penapake chilungamo muzichitsatira eh pamenepotu mukuthandizira kuti chilungamotu chisamayendetu mm? ku court agamula zoona kuti munthuyo am- akafika mchipatala alandire thandizo sananene kuti no akapita kuchipatala nde akhaleko mpakana mpakana alandire thandizo si munthu omupanga adimiti mmene amaonekera muja mumaonanso mmene mu Nsana ungakhale ukumpweteka poti ife sitithodziwa za mthupi mwa munthu sitingathe kuona kuti no zikuchitika nzotani komano nde kuti anakwanisa bwanji kukhala kujeni kuja bwezi akakamwera mankhwala ake nde kuti kujeni ko kumaulako koma apapa munthu apezeka ali mchipatala akupezeka kuthawa sakufuna akapezeke kumene kujaku chani chani inde wina sakuyenera athawe ndithu fosek ndekuti sakuyenera akhale malo abwino amenewa ndende simalo abwino iyayi ee nde Komabe, akuyenera akapezeke kuti, kumeneko, chifukwa ntchito yake ndi yolanga amene anapalamula kapena ganizo wapalamula, akapezeke kuti, kumenekoko! Nde tanchotsani mchipatalamo kaya mupanga motani, eeh, munakangopanga zoti olo ma prison awo, amati warder, amati warder kachani, aja amayang'anira ku prison wo, mukangomududuluzamo mmenemo mchipatala kuti iwe takhala tikudikira kwa nthawi yayitali tiye kwera galimoto wautali mupite naye ku maula akapezeke ku maula uko aa mumadana nayetu chimwendo banda ayi chimenecho si chigamulo chimene ndinapereka ine iyayi sindinapereke chigamulo ine ndilibe mphamvu inanso yopereka chigamulo ine ndikungofotokoza zimene anakamba ajaji ajaji ananena kuti munthu akapezeke ku maula Si inetu ya. Ndiye tikunena kuti no, chigamulo cha ajaji chitsatiridwe monga mmene ajaji omwewo akanena zoona kuti apolisi musakasearche nyu, ujeni, ya, ya chi ujeni ya Chithyola Banda, musakasearche ku farm ya Chithyola Banda. Ndiye kuti basi kumakhala pansi nkumavomereza chigamulo chimenecho basi chi, chigwire ntchito. Chimodzimodzinso chigamulo ichinso chimene aperekanso ajaji awa chigwirenso ntchito. Eeh, sipasa, pasamakhale kuyang'ana nkhope inu tsopano pogwiritsa ntchito ziganizo, zigamulozi. Chigwire ntchito chimene chichi Chimwendo Banda ukapezeke ku maula ajaji anagamula ife ndani ine ndiyani ine eh? ndayani ife ajaji akagamula ku maula basi akuti.